ta min ye kɛnɛya bolofara ye a y'a ka danaya ta k'a da professeur Samba Ousmane Sow kan ale de ye ministre de la santé et de l'hygiène publique ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mm. ka ta Diboli ka taa bila Andéramboukane ka ta dugubaw kɔnɔ ka taa bila bugudaw la a bɛɛ ni mali gouvernement ka furakɛli ka kan Mali ka furakɛli ka kan ka se a bɛɛ lajɛlen ma Naamu Mali ka kɔlɔsili ka kan ka se a bɛɛ lajɛlen ma Naamu a kɔnɔnin min bɛ ji min min ka pan a bɛ se ka pan ni a bɛ min se bɛ a dɔrɔn siga t'a la gouvernement se la Naamu ni Ala ye se k'a ye Naamu maliyɛn kelen man kan ka to yen Naamu k'o banana k'o b'a fɔ n b'a kɛ cogo di Alahu akbar donc dɔgɔtɔrɔsokow jɔli Naamu dɔgɔtɔrɔw tali Naamu a diyagoyalen don gouvernement de kan a ka se an bɛ kɛnɛ min kan nin ye nin ye fasoden ɲumanya kɛnɛ de Cherif Aseid Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ nin dɔn n bɛ ka min fɔ nin ye a dɔn Ansar Dine bɛ nin dɔn n bɛ profiter ka Ansar Dine ɲɛmɔgɔw fo Ansar Dine international Ansar Dine national a ɲɛmɔgɔ ani Kucala Ansar Dine mɔgɔ an b'u fo ka Ansar Dine bɛɛ lajɛlen fo u ye nin baara min kɛ nin ye nin ye fasoden ɲumanya de ye gouvernement de kan ka nin kɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ la gouvernement de kan ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ jɔlen yɔrɔ la gouvernement de kan ka kɛ an farala ɲɔgɔn kan k'an kunko de ta ka kalifa ɲɛmɔgɔw ma sira bɛɛ kan u se ye min ye u kan k'a k'an ye anw de bɛ impôt sara pour que an sigilen don yɔrɔ min na an se ka lafiya an sigida la lafiya fɔlɔ yɛrɛ ye kɛnɛya ye donc Ansar ni u ka guide spirituel n'o ye Aseid Cherif Ousmane Madani Haidara n'olu y'a faamuya k'a fɔ diɲɛ ani lahara tugulen bɛ ɲɔgɔn na n'u y'a faamuya komi a y'a jira an na cogo min ɔhɔ diinɛ bi an bɛ Ansar fo ka segin k'u fo ka Aseid Cherif Ousmane Madani fo k'a waleɲumandɔn Kucala dɔrɔn tɛ kɛnɛya kɔnɔna na ministre ko ne nana n k'a fo parce que an ka jamana kɔnɔ an bɛ mɔgɔw su de kɔnɔ ka sɔrɔ k'u tanu u b'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ n'i y'a fɔ a ye ale ko tɛ dɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ b'a ladege mɔgɔ wɛrɛ b'a ladege parce que Cherif Ousmane Madani ka waajuli ma kɛ Ala ko kira ko dɔrɔn ye mali système de santé la a dɔgɔyaba de b'a kan diɲɛ bi yɛlɛma banaw cogoyaw bi yɛlɛma microbew cogoya bi yɛlɛma furakɛli bi gɛlɛya ka taa fɛ a fura fɔlɔ ye mun ye o ye mɔgɔw ka ko tacogo faamu pour que fɛn dɔw bɛ yen u ka kisi a ma yanni an ka se furako kuma ma a kuma dɔw fɔ man di dɛ ayiwa a kuma dɔw fɔ man di ayiwa ni min gɛlɛyala an ma ministère de la santé la an bɛ boli ka sin diinɛ ɲɛmɔgɔw de ma ayiwa wa pour que a ka nɔgɔya an bɛ se ka se Chérif Ousmane Madani Haïdara de ma ale b'an hakili sigi hakili sigi in tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ a bɛ se kuma na o dannaya min b'ale kan mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ a tɛna nkalon tigɛ o ye mɔgɔw y'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na bi a y'a ka a y'a ka diɲɛ feere lahara kama a ka- a tɛna don manamana na k'a fɔ n'i y'a ye a ye nin fɔ wari dira a ma o karamɔgɔ fɔ karamɔgɔkɛ ma o tɛ Chérif Ousmane Madani a kɛra sababu ye k'an dɛmɛ ka banaw kɛlɛ bana min kɛra sababu ye ka jamana dɔw wuli ebola kɛlɛ kɛra an ɲɛna yan minisiri ko ne nana n kana pan a kunna Naamu. n k'a fo ka tila k'a waleɲuman dɔn Naamu. ka tila k'a ɲin'a fɛ Naamu. an ma tila fɔlɔ dɛ Tiɲɛ. parce que n'a fɔra ko ebola bɛ kongo Naamu. mɔgɔ b'a fɔ ko yɔrɔ ka jan an na Naamu. kongo yɔrɔ man jan an na dɛ Ayiwa. n'i donna avion kɔnɔ heure saba i bɛ bamakɔ Siga t'a la. donc yɔrɔ man jan dɛ A man jan, a man jan. ko an ka hakili to an yɛrɛ la N'Ala sɔnna. ko k'a fɔ a ye Naamu. a ye dɛmɛ minnu k'an ye Naamu. ka hakili jigin k'a fɔ hali bi a k'an dɛmɛ ka mɔgɔw dɛmɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ dɔgɔtɔrɔso min jɔlen filɛ nin ye a b'an ka système de santé hukumu kɔnɔ pour que ka se ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ ministère de la santé ye baaraw boloda boloda cogo min na dɔgɔtɔrɔso in b'o hukumu kɔnɔ o de kama a y'a fɔ k'a gɛlɛya ne nana n k'a ɲini an ka santé ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u janto dɔgɔtɔrɔso in na dɔgɔtɔrɔso min dayɛlɛtɔ filɛ u k'u janto a la u ka taa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka taa lajɛ ni baara minnu u y'a lajɛ ka ban ka compte rendu dɔw k'an ye fiɲɛ minnu kan ka k'a la n'o kan ka redresser u k'u dɛmɛ ka redresser parce que u bɛ anw ka baara de la ayiwa u b'a la k'anw dɛmɛ de sinaya tɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dafa de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ansar dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a ta bamakɔ la ka na mpɛsoba la fɛn dɔw b'an bolo ko indicateur o dɔgɔtɔrɔso ninnu dayɛlɛli a n'an ka dɔgɔtɔrɔw ka baara ɲɔgɔnya u fɛ a kɛra sababu ye k'an ka indicateur dɔ améliorer Allahu akbar commune 6 médecin chef bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka taa ɲininka ayiwa kucala médecin chef bɛ a bɛ se ka ɲininka non parce que dɔgɔtɔrɔso ka kan ka gɛrɛ banabaatɔ la le plus près possible ka kan ka surunya la an se ni an damajira de la o de bɛ se ka ni caman kisi non mɔgɔ si tɛ se ka saya bali ni saya ko a bɛ na mɔgɔ fura tɛ mɔgɔ bolo mais banabaatɔ ladonko ɲuman bɛ banabaatɔ hakili sigi wa banabaatɔ ladonko ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye n'a a ka bana wulila dɔrɔn a ka se dɔgɔtɔrɔso dɔ la o de la an ka système de santé la an ko an b'an jija dɔgɔtɔrɔso janya nin jamanaden na ka kɛ kilo duuru ye mais an y'a jateminɛ hali bi baaraw b'a la ka kɛ an ma se ka résultat sɔrɔ fɔlɔ mali kɔnɔ bi n'i ye statistique jateminɛ maliyɛn minnu ka surun dɔgɔtɔrɔso la a camanba ye minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ minnu ni kilomɛtiri kilomɛtiri tan duuru bɛ minnu ni dɔgɔtɔrɔso cɛ o de ka ca an ka objectif ye min ye bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ i kɛrɛfɛ donc ansardin b'a la ka jamana dɛmɛ o de la an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don dɔgɔtɔrɔso min don a ma jɔ wari ɲini kama anw b'a seereya parce que an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn bolo kɔrɔlen minnu na an y'u jɔyɔrɔ ye n'o siga bɛ mɔgɔ min dusukun na o ka siga bɔ a la o de la bi ministre y'a gɛlɛya malgré que a ka santé ma fa a ko ne ka na n ka na n jɔ ne yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais bamananw ko ko ni i ye san kɛmɛ kɛ faligɛn na n'i ma faligɛn na i bɛ sirafara caman ne yɛrɛ bɛ caman faamu dɔgɔtɔrɔya baaraw la bi ne bɛ relation bɛ ne ni dɔgɔtɔrɔso ni fɛn caman cɛ donc o kama a ko n ka na ka na jɔyɔrɔ fa an ka jɛ dɔgɔtɔrɔso ye an k'an bolo don a kɔrɔ an kana fɔ ko ansardin ka dɔgɔtɔrɔso don nin ye bɛɛ de ka dɔgɔtɔrɔso ye siga t'a la ala ye hadamaden kanu cogo min dɔgɔtɔrɔ fana ye hadamaden kanu ten de i kɛra finman ye i kɛra jɛman ye i kɛra kerecɛn ye i kɛra silama ye o serifu usumani y'o jira an na cogo min k'a fɔ ala mago bɛ hadamadenya dilali de la o ni dɔgɔtɔrɔya baara bɛ ɲɔgɔn ta donc ala k'an bɛɛ sababu ni kuma janyana a filiw bɛ caya parce que an nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ in kan an b'an laban kuma laban

treize millions voilà parce que minɛnw minɛnw de bɛ lajɛ i y'a faamuya donc i b'a bɛɛ kɛ bamanankan ye i bɛ faransi faransi bɔ a la can bɛ can bɛ can bɛ
ayiwa an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ɛɛ kucala section tɔgɔ la an bɛna bɔ ka dɔgɔtɔrɔso in a jɔra musaka minnu na an bɛna bɔ k'o kumaba fɔ jama ye an bɛ jama fo ka barika da k'a dɔn an bɛna dɔgɔtɔrɔso min kurunbonkari sɔgɔmada in na dɔgɔtɔrɔso in a jɔra valɛri min na o ye miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn tan ani saba an ye miliyɔn mugan ani kɔnɔntɔn ani dɔɔni an y'o de sɔrɔ dɛmɛ la ayiwa ayiwa n'o bɔra yen naamu ansardini y'a yira k'a fɔ a ye nin dɔgɔtɔrɔso min jɔ naamu ale y'a jɔ de k'a bila jamana ka développement sira kan naamu sabu aseyid sherif usman madani ayidara a ye sira min don ansar kɔrɔ a ye kalan min di ansar ma ansar bɛna o de waleya ni dɔgɔtɔrɔso jɔli ye k'a yira k'a fɔ ko diinɛ dannen tɛ seli ni sun dama ma o siratigɛ kan ansardini y'a yira k'a fɔ a bɛ a ka section a ka bureau international fo n'o ye mali bureau eh, bureau national ye min jɔra kɔkɔrɔ nin baara in na u ye taa ni ka segin caman kɛ ka ladilikanw d'an ma ka baaraw kɔlɔsi an bolo n'o de y'a to an sera ka nin dɔgɔtɔrɔso in jɔ ka se nin ma o la eh, an balimakɛ ka kuma de don n'o ye sedu sugule min bɔra ka échographie d'an ma a ko a bɔra ka dɔgɔtɔrɔso lajɛ minɛn caman b'a jɛ a ko a bɛ a garanti nin kɛnɛ kan ko k'a fɔ ni ala sɔnn'a ma kalo naani fɛn fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso in jɛ a b'a minɛn bɛɛ bila a kɔnɔ o la an b'an karamɔgɔ seyid sherif usman madani ayidara fo ale min nana nin biriki den fɔlɔ da ka bɛn 8 mars 2014 ma ala y'a a kɛnɛ a dayɛlɛli fana yira an karamɔgɔ kɛnɛman na o diyara an ye o bɛnna an ma n'ala sɔnna ni nin disukuru tɛmɛna kuma bɛna di karamɔgɔ ma yanni uriban ka tigɛ o la an bɛ an ka sous-section mugan ani seegin bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka militan cɛman an'a musoman bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ka dɔrɔmɛ yera nin dɔgɔtɔrɔso jɔ na an b'a deli alahu taala fɛ ala k'an n'u bɛɛ kulomagɛn ala kana nafolo ninnu ala k'o ka ɲi kira bonya kama sɔli ala rasulu an b'an ka disukuru kuntala surunya ala merci karamɔgɔ a ɲɛna kojugu sangaran
alhamdulila an bɛ secrétaire fo a ka kuma ɲumanw na ni ala ka diɲɛ ye kuma an bɛna a sɛmɛ bonyatigi la karamatigi la ala ka miseliba a tɛ fini bɔrɔtɔ kala nka a bɛ adamaden bɔrɔtɔ kala

dɔgɔtɔrɔso bɛna dayɛlɛ aw ni anw anw ni aw anw bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka taa don dɔgɔtɔrɔso belebeleba in kɔnɔ i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ jan fɛ cogo min an bɛna jɛ ka taa don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka a kɔnɔ filɛ ɲɔgɔn fɛ kuma nin waati la kuma bɛna di a seyidi sherif usman madani haidara ma o tuma ale ka kumaw kɔfɛ ni ala sɔnna dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli baaraw bɛna kɛ ala ka mɛn sababu ala k'a lawasa hɛrɛ wasali caman bɛ ala bolo ala k'o da an ma ala k'o k'a ka alaya kama kɔni dugu mɔgɔba bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na dugu mɔgɔbaw ni o ye ba perefe ye n'o ye ba komandan ye ni ala ka jɛ a seyidi sherif usman madani haidara bamanan na kuma dira ale ma ba komandan ye ko a bisimila kɛnɛ kɔnɔ n'a ka bonya dakuruɲɛ fila kumakan ye a yira k'a fɔ ni minisiri ka ciden bɛ kɛnɛ min kan k'a dɔn fɛn min ye dugu faama wɛrɛw ye dugumata olu ka kuma tɛ yen ɔ nka sirifu usumani madani hayidara a ko o ye faamaw ka sariya ye sariya min b'ale bolo o de a b'a laɲini fɛ bonya de don ka wuli ka dakuruɲɛ fila fɔ jama salamu aleykum An tɛna sitanɛ gɛn bilen parce que karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sirifikɛ bɛ kɛnɛ min kan o tɛ sitanɛ gɛn ko bilen donc an tɛna awuzubilahi mina sitanɛ an tɛna o fɔ bilen an b'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim n bɛna ka foli kɛ nabaa bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye tanu bɛ ala ye saniya bɛ ala ye ala min jɛnna sɔgɔmada in na ka an ka tɛgɛ don sirifikɛ la n'o ye an ka karamɔgɔkɛ ye n'o ye an yɛrɛw fa ye seyidi sherif usumani madani haidara ka bɔ bamakɔ ka na an sɛgɛrɛ kucala yan centre de santé nin dayɛlɛ la an nisɔndiyalenba don kɛnɛ in kan sɔgɔma in na nin ye tare tare kucala fɛ nin ye tare tare sikaso region fɛ nin ye tare tare mali yɛrɛ bɛɛ fɛ sa Eh, mɛri y'a fɔ a ka kuma na terrain in dira 2008 a y'a sɔrɔ eh, ne ma se kucala yan a biriki den fɔlɔ dara en 2014 an y'o fana mɛn kuma na a y'a sɔrɔ ne ma se yan donc ni ala nana n'a ka na ye ka na a dayɛlɛli kɛ ne ka waati la mm. vraiment o ye eh, ala ka sababu ɲuman ye ne ma donc an bɛ ala fo ka ala barikada o la ka foli kɛ sirifikɛ ye tuguni a ka faso baara la parce que eh, tubabu ko ten la santé avant tout ni kɛnɛya tɛ foyi tɛ yen ni kɛnɛya tɛ yen développement tɛ yen donc mɔgɔ min cɛsirilen don o la donc o ni foli ka kan o ni barikada ka kan o ni tanu ka kan donc an kɔni ta ye foli ni barikada ye ka se eh, sirifikɛ ma n'o ye an yɛrɛw fa ye parce que an ka karamɔgɔ fɔlɔ de don peut-être karamɔgɔ hakili t'a la mais tamani an denmisɛnninya ale de tun bɛ an kalan tamani fɛn na o y'a sɔrɔ an ma don école la fɔlɔ donc ne ka karamɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ de y'ale ye ma su fɛ a bɛ cours d'an ma sɔgɔmada fɛ an bɛ taa bulon kɔnɔ kalan kɛ yanni an ka taa école la donc ne ka karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔ de sigilen a filɛ an ɲɛ fɛ et puis fa don fana nka bɛɛ n'i taasira don madarasa in ne ma se k'a faamu kosɛbɛ a ka phrase kelen min tora ne kɔnɔ kɔni ko ajilisu ilal kursiyu t'a dɔn n'a fɔ cogo ɲɛnen don donc vraiment an bɛ foli kɛ nisɔndiya de y'an ta ye bi n b'a fo k'a barika da ka foli kɛ Ansardine bɛɛ lajɛlen Ansardine international Ansardine national Ansardine local Ansardine min bɛ kucala yan a cɛ n'a muso foli ni barikada kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ɛ minisiri ka lasigiden y'a fɔ sisan dɔgɔtɔrɔso nin a jɔra bɛɛ de kama a ma jɔ mɔgɔ kelen kama donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka fréquenté a ka tɔpɔtɔ ka ɲɛ pour que a dabɔra min kama a ka kɛ o ye donc vraiment an bɛ dugawu kɛ sirifikɛ n'a ka délégation u sera an ma yan hɛrɛ la cogo min na ala k'u bɛɛ lajɛlen se ka taa u bɛɛ lajɛlen bɔra o hɛrɛ kelen donc hakɛto bɛ nin ka salamu
aleyikum an b'an ka ba kumanda fo a ka kuma ɲumanw na i b'a fɔ an y'a ɲɛfɔ a ye cogo alhamdulila a seyidi sirifu usumani ala ka jɛ ye wajuliko hukumu kɔnɔna na a ko de a kun fɔra aw ye ko wajuli ye sini ye o de bɛ karitiw la yɛlɛma donna o la kariti dira an ka maaba minnu ma waajuli bilala su in na de la ni ala ka jɛ ye a bɛ kɛ koko stade eh, siriki watara la min tɔgɔ dalen bɛ jamanatigi la ko waajuli tun kofɔlen don sini waajuli bɛ kɛ su in na ni ala ka jɛ ye o ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kucala ale dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ de la ala sɔnna bɛgɛnakaw y'an wele k'olu ka bitɔnda kɛra ka ban o y'u ka dɔgɔtɔrɔso ye bɛgɛna ni ala ka jɛ ye o fana yɔrɔ kura ye o la n'an bɔra yen ayiwa ɲano quartier alimami kulikoro quartier alimami

Eh, lise kalanso la madarisa lise o sɔrɔla o birikiden fɔlɔ karamɔgɔ bɛna o da foraji dɔ fana bɛ yen n'o ye jibon dɔ ye o fana bɛna dayɛlɛ a fɛ sini dizɛri ala k'an bɛɛ sawa ma hakɛto b'o ka sɔla rasul karim
sangabali filɛ dɔnnibaw ka dɔnniba filɛ cɛtigiw ka cɛtigi filɛ hayidara barikatigi tɛmɛ n'a ye faɲumaden tɛmɛ n'a ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu
komi an karamɔgɔw tɛmɛna an ɲɛ kaban o la olu ye ifititahu min kɛ hmm. an bɛna tugu olu ka o ifititahu in na ka ala fo nam ka ala barika da n'o kan ka sɔli kiraba in kan muhamadu don salalahu aleyhi wasalam salim ka sɔli a sodenkɛ sanimanw kan anhan ka sɔli a ka sahabaw kan allahu akbar n'an bɔra yen nam an b'an ka foli ɲɛsin nam an karamɔgɔ minnu bɛ kucala yan inshallah u ye foli minɛ an ka alimami du nam mɔri du nam karamɔgɔ du nam an b'o fo u ye foli minɛ an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka imamu ye nam a n'an balimaw y'an sɔrɔ kɛnɛ kan ah ka fara an ka imamu kan min ye bayan kɛ sisan allahu akbar n'o ye sidi tarawele ye n'an bɔra yen nam an ka faama minnu bɛ an bolo yan aha minisiri bɛ yan nam sabu a ma kɛnɛ sɔrɔ a baarakɛɲɔgɔn n'o ye sirifikɛ ye nam o bɛ a nɔ na allahu akbar an ka komandan bi yan mɛri bi yan mɔgɔba bɛɛ bi yan siga t'a la kuma surunya na an bɛ kucala bɛɛ fo allahu akbar u ye foli minɛ an balima minnu bɔra sikaso fana leader tɔgɔ la ka na far'u kan nam an ka foli bɛ nin bɛɛ ye u ye foli minɛ anw ka kuma tɛna janya ayi sabu an bɛ nisɔndiya hakɛ dɔ de la sisan dan fosi t'a la alahu akubaru
dan fosi t'a la alahu akubaru o kɔ tɛmɛnen kɔ nam n y'a fɔ n ka kuma na yan kunun an ka batokɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye an balima kerecɛnw ye an ka foli b'u ye u ye foli minɛ an bɛɛ bi baara de la tiɲɛ bɛɛ n'i ka baara de don alahu akubaru nin ɲumankɛla ka kan ka fo alahu akubaru siga t'a la an b'an balima kerecɛnw fo u ye foli minɛ an b'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ nin jamana in kɔnɔ an fɔlɔla k'olu de ye dɔgɔtɔrɔso jɔ la ko u ni ce magama t'anw kɔnɔ bilen

ko magama si tɛ yen a ma min dan o y'a sɔrɔ dɔ ye kitabu dɔ dilan k'a sɛbɛn ko magama a y'a titiri k'o ye mɛ ale y'o kalan o diyara ale ye ale fana ye dɔ wɛrɛ dilan k'o ɲɛ ka tɛmɛ nin cɛ in ta kan ka tila k'o tɔgɔ da ko magama mɛ a ko ko n'a sɔrɔla ale kun kasira kɔnɔ kasi kɛ fɔlɔ in ɲɛ ko o kun bi ɲɛ ko kɔmi fɔlɔ de kasira ale ɲɛ o ye kasi nege don ale la ale fana kasira o ko ale ka kasi ɲɛna ko mɛ valɛri bɛ fɔlɔfɔlɔ de bolo min y'a daminɛ alahu akubaru siga t'a la zamzamiw alahu akubaru o kɔrɔ ye hali n'ale ka magama ye dɔ in ta dan o de y'ale su ka k'a kan siga t'a la mɛ ale b'o kɔfɛ tiɲɛ parce que o y'ale bila sira alahu akubar o kama an b'a fɔ kerecɛnw ye k'u ni ce u ye foli minɛ
hali n'a sɔrɔla an ka dɔgɔtɔrɔsow jɔra olu ta kɔfɛ an yɛrɛ m'an bolo da an sen kan ayi o ma kɛ o kama an b'u fo tiɲɛ kuma surunya ye jumɛn ye nisɔndiya ye mun ye kira tɔw cɛ la mamadu wasara bi ah, siga t'a la nisɔndiya in ye nin dɔrɔn de ye ala kira wasara bi kira tɔw cɛ la siga t'a la misiri jɔ ti kira wasa ayi
la
la a ma na misiri jɔ kama o a nana fɛn dɔ de kama ko a tɛmɛ sira ye misiri ka kan ka jɔ ye wa ma arsalnaka muhamadu m'i ci foyi kama fɔ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la nin ye kuranɛ de ye muhamadu ci kun ye ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ
alors n'i ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kucala ka taa sikaso ah! n'i y'o kɛ gudɔrɔn ye o fana ye hɛrɛ sɔrɔli sira nɔgɔyali dɔ ye siga t'o la mɛ i nakun tɛ gudɔrɔn da ye ayi o tɛ i nakun ye ka hɛrɛ ɲini diɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ ah, mɛ gudɔrɔn in fana bɛ a ɲɛ de ah! k'a teliya alahu akubaru o de la misiri nana silamɛya kɔnɔ siga a bani silamɛya nana dugukolo kan de ko mɔgɔw hakili ka sigi alahu akubaru la paix la paix
silamɛya yɛrɛ de tɔgɔ ye ɛli islam o bamanan o tubabukan de ye ko la paix
an karamɔgɔw bi yan bi yan u ye nin de yɛlɛmɛ an bolo tan
k'a bɔ f'a caya k'a don f'a caya hali i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na ala yɛrɛ de ye silamɛya wele ko la paix ko bɛɛ hakili ka sigi tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ ɛli isilamu ka kisi. alahu akubaru siga t'a la. fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko ka kisi. o de bɛ ka ka niw bɔrɔntɔ. alahu akubaru. o de ye bɛɛ hakili wuli. alahu akubaru.
fɛn min nakun ye ko ka kisi. naam. o denkɛw de bɛ ka ka walimusow bɔsi a tigiw la bi ansaru kira wasara bi
kɛnɛ kan nin de ye diinɛ in ye a bɛ silamɛya min mɛn dɛ a filɛ kɛnɛ kan wulibali adamaden dilali adamaden sumali adamaden basigili hɛrɛ donni mɔgɔya kɔnɔ silamɛya nan'o de kama o de la sedina abubakar hmm. sedina umar sedina usman sedina ali nin mɔgɔ naani kɔfɛ cɛ dɔ tugur'u la ko umar hmm. ibn abdul aziz ale de ye silamɛya bɛɛ mara diɲɛ kɔnɔ san o san fɛɛrɛbɔ de alikaba de bɛ fɛɛrɛbɔ ka dulɔki don a kan na ni hiji bɛna daminɛ u b'a ko k'a jɛ dulɔki kɔrɔ min b'a la k'o bɔ ka dulɔki kura don a la eziptiyɛnw de y'a daminɛ mɛ bi ɲininkali kɛ ko mali miliyari joli ko o de bi bɛn alikaba pari ko kelen ma u ka miliyari dafu ye siga mɛ umar bin abdul aziz alikaba ye ala ka so de ye siga t'a la ala ka so don umar bin abdul aziz tile la k'a sɔrɔ ale de ye silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye khalifa don u nan'a fɔ a ye ko alikaba pari kuma sera parce que hiji sera alahu akubaru an karamɔgɔw bi yan u bi yan khalifa ko di ɔhɔ a ko tiɲɛ don mm. ko alikaba ye ala ka so ye ɔhɔ ko a ka kan ka pari alahu akubaru parce que hiji sera siga t'a la ko mɛ ɲinan ɲɔw ma ɲɛ naam

ne umaru kalenna ala la el akbadul jaia ahaqu bi sadaqa min baiti llahil haram siga t'a la a ko cogo di a ko a ka silamɛ ɲɛmɔgɔw ma ko n kalenna ala la biɲɛ bi fɛn o fɛn kɔnɔ ni kɔngɔ b'o la n ti ala ka so fɛɛrɛbɔ ka kɔngɔ to wulu la n'a ma fa fɔlɔ
umaru na a ko a ko wulu ka wulu kɔngɔtɔ to yen ale mago tɛ ala ka so fɛɛrɛbɔli la a bɛ wulu in kɔnɔ fa fɔlɔ an bɛ fɛ ka mun fɔ yan an b'a faamuya anw ka nin diinɛ in nana mɔgɔw ka lafiya siga t'a la silamɛya ka ɲuman kɛtɔ tɛ e ɲininka i bɛ diinɛ jumɛn na a t'i ka siya ɲininkali tant k'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn ala ko a kana mɔgɔw tɔɲɔ ala m'a fɔ kafiri a m'a fɔ silamɛ a m'a fɔ yahudi a m'a fɔ kerecɛn ko a kana tɔɲɔni kɛ silamɛw

misiri nana cogo di n'i y'a mɛn misiri n ko seli de ko don ala yɛrɛ ye mun fɔ seli la ah. ko inna solata tanha anil fahsha wal munkar Allahu akbar an tɛ wajulu kɛyɔrɔ la Allahu akbar n bɛ kuma surunya ala ko ko seli yɛrɛ nakun ye hmm. ko n'an b'a kɛ ko a b'an dɛmɛ k'an jogo dilan fɛn min bɛ mɔgɔ la lawa dɔw bila man di par exemple n'i ye teminna ye n'a fɔra don kelen ko te bila a bɛ gɛlɛya i ma bon ala ko ko seli kun de ye fɛn min ye haramu ye n'i bɛ dulɔ min walima a bɛ hakɛ to muso dɔ b'i bolo nin quartier in na dɔ bɛ nin quartier in na dɔ bɛ nin quartier in na i b'i munumunu u ni ɲɔgɔn cɛ walimusow la e nana don silamɛya la ko n y'a bɛɛ bila bi ala k'o ka gɛlɛn ko mais tugu seli la seli b'i dɛmɛ de o bɛ k'i ka furakisɛ k'i bɔ o wale jugu ninnu na fɔ k'a ban ala yɛrɛ de ko ko seli kun y'o ye siga t'a la ah, ah, karamɔgɔkɛ min fɔ ne ka don ma selitigi ka kuma ye nin kɛnɛ kan o kumana n'o dɔnna jamiyat ansar dinil islamiya u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo mais a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko peut-être ayidara ka tɔn dilalen de don a ka haramuya ah,
ne ka tɔn tɛ ansaru ye ne m'a dilan wa ne yɛrɛ t'a la siga t'a la ah, wala fɔ mɔgɔw k'a faamu n ka tɔn tɛ ne ka ayidara ka tɔn tɛ a ɲagamina mɔgɔw bolo a kan ka walawala u ye kabini ala k'an da ne ma tɔn dɔ dilan ni sira a ma kɛ ma kɛ fiyewu an nana ka wajuli daminɛ bamako yanni bamako cɛ mopti kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko sofara an tun bɛ wajuli kɛ yen sisan o sofaraka ninnu de taara ne ye mopti an bɛnkɛw fɛ yen n'o ye tarawelelakaw ye sokataraf an taara wajuli kɛ mopti a ko jama bonyana mankan bonyana kojugu siga bon o ti ban mɔgɔ mɔgɔya la siga t'o la gɛlɛyaniw nana don a la alahu akubaru senin bɛ minnu ye olu y'a ɲini faamaw fɛ ko ka ayidara suspend alahu akubaru ko parce que ko an ko ko seli tɛ silamɛya ye alahu akubaru o y'a sɔrɔ o ma dɔn o ma dɔn walahi toujours mais a don ne kun diminen don Ɔhɔ. mais sisan ne y'a sɔrɔ ne de jalaki don siga parce que mɔgɔ min tɛ duuru dɔn Ɔhɔ. n'i ye mugan f'o ye Siga. e de jalakilen don alahu akubar o ye wulibali walahi c'est la réalité ah ayidara o de la Naam. o de la kilasiw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ Ɔhɔ. i b'a daminɛ première année de la ɔhɔ ka taa fo lycée la siga t'a la Eh, mais ni mɔgɔ min ye lycée leçon ta ka n'o kɛ troisième année ekɔliden kun ah. a ko professeur de ye e de man kɛnɛ siga t'a la i ma nkalon tigɛ o mais a di yɔrɔ tɛ yan a tɛ di ye ah, wulibali
alors mais o don an t'a faamu an y'a yira bɛɛ la seli tɛ silamɛya ye ala de ko ten wa o tɛ siga t'a la a ko bonyana mɔgɔw bolo o ye ne suspend moti ne kɔrɔkɛ ala ka hinɛ na yakuba ayidara ale kun bmcd la o informatique directeur kun y'ale ye n nana ale nɔfɛ de ko n bɛna papiye ɲini pour que u k'a to n ka taa wajuli kɛ moti entre temps ale ko ko n ka wajuli kɛ bamakɔ yanni ko ka ɲɛ sɔrɔ an ye wajuli daminɛ bamakɔ aa bamakɔ ko i na to anw fɛ e tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bilen an y'a daminɛ yen kun o juguyara bɛɛ ye tiɲɛ siga t'a la u nana minɛ moti ta kɛra papiye dira ko wajuli dabilala mais bamakɔ ta kɛra u nana an cɛ ka don polisiw ka mobili kɔnɔ siga alahu akubar ha
n bɛ fɛ n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu ansaru ko la n bɛ fɛ k'o de faamu walahi ne ka tɔn sigilen tɛ o tɛ alors an an tora pali pali pali la ten ɔhɔ bamakɔ ye gendarmerie tɛ yen polisiso tɛ yen ah ne ayidara ma minɛ ka taa yɔrɔ min na a tɛ yen alahu akubar ah a tɛ yen a tɛ yen alahu akubar bilahi mais ɛ kɔmisɛri yɛrɛ dɔw bi mɔgɔ bila ka n'i minɛ han yɔrɔ mali mali don sariya ko tɛ walahi o bɛ na dɔrɔn ayidara c'est toi ayidara oui bon na don mobili kɔnɔ o y'an taalen ye koyi papiye ko t'a la
foyi t'a la ne taara ni ne taara kɔmandan min fɛ yen ubiyɛn kɔmisɛri min fɛ yen o bɛ mun fɔ ko ayidara i ye mun kɛ de kɔmisɛri ka mɔgɔ minɛ ka tila ka nin ɲininka ko i ye mun kɛ a t'a dɔn papiye nana d'ale ma de a ye taa nin minɛ mɛ mun na lui il connaît pas ala ka hinɛ mali la an karamɔgɔ an de tor'u bolo tan fɔ u nana suspension kɛ k'a bɔ tele ni arajow bɛɛ la mali yɛrɛ national tele national k'ayidara suspendra k'a tɛ wajulu kɛ bamakɔ bilen
o yɔrɔ de la minnu tun bɛ ne ka wajuli lamɛn n'a bɛ bɛn u ma u bɛ yaala yaala ni kasɛti e bɛ ayidara fɛ wa n'o ko e bɛ ayidara fɛ wa n'o ko ɔhɔ hmm. u bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ sɛbɛn o jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan bamakɔ sikaso yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ faamaw y'i ka wajuli dabila nka anw kɔni b'i fɛ wa anw bɛ jɔ n'i ka ko y'an seko la ah! olu de y'u ka papiye dilan ka na ni tɔn ye ko ayidara ko an ye tɔn dilan ko ayidara dɛmɛ tɔn ah!
ne ko non nin tɛ ayidara dɛmɛ tɔn ye dɛ nin ye ala dɛmɛ tɔn de ye o le de ye ayidara dɛmɛtɔn ne y'a tɔgɔ yɛlɛmɛ u bolo dɔrɔn de n ko ayidara dɛmɛtɔn tɛ n ko ala dɛmɛtɔn don ala dɛmɛtɔn arabukan na a bɛ fɔ o de ma ko ansaru din ah. ala ka diinɛ dɛmɛ dɛmɛ siga t'a la ah, zamuzamu ansaru sigira tan a sigira tan ne m'a sigi ayi ne m'a sigi ma sigi mɛ u ko an ye nin mɛn an sɔnna mɛ a y'a lajɛ degun jumɛn bɛ jamana in kan bi mali jogo parce que bɛɛ bɛ ka kule ko faamaw ye wari dun siga t'a la n'a kɛra tiɲɛ ye jogo jogo tiɲɛni de b'a kɛ siga t'a la
bɛɛ bɛ ka kule ko jugew tɛ ka kiri tigɛ tiɲɛ kan n'o fana kɛra tiɲɛ ye jogo de b'a kɛ
nin man ɲi nin man ɲi bɛɛ bɛ ka ka kule nin yan man ɲi yan man ɲi walahi bon yan man ɲi kɔrɔ ye di jogo de tiɲɛna siga t'a la o tuma na an bɛ ɲininkali min kɛ o jogo in bɛ se ka dilan cogo di wala ni maa min ko i ye silamɛ ye silamɛya kɔni ye jogo dilan cogo fɔ siga t'o la an karamɔgɔw bi yan bi yan fɛn o fɛn bɛ se ka mali sauver ni diinɛ kun faamuna tiɲɛ kan an siga t'a la a zamzamiw alahu akubar a ma faamu ten min kɛ bɛɛ kɛra nin yɔrɔ ɲinina ye o kɛra
an alahu akubar bɛɛ kɛra nin yɔrɔ ɲinina ye tiɲɛ an kumatɔ bi waso n'o de ye an faso mali kɔnɔ yan Ko ko gɛlɛyara nin jamana in kɔnɔ ayidara ka intervention b'a la siga t'a la ka kɛ mɛ mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɔrɔlen ni kura voilà ani minnu bɛ bi kabini ala k'an da n bɛ mali faama kelen ɲini dɔrɔn min k'a fɔ ko ayidara delila ka na ne nɔfɛ a yɛrɛ ka nin kunko in na a ka nin personnel kunko in n'o sɔrɔla ni kuranɛ cɛ ayidara tɛ ala tɔgɔ fɔ a tɛ yen cɛ min kumatɔ faamaw fɛ n'a bɛ tanbaki ayidara tɛ
kabini ala k'an da n ko personnel ma s'i ma
n'a bɛ a da a tiɲɛ bi a dabila siga u kana n'a ye Allahu akbar ne ye n ka ala minɛ tiɲɛ n t'o bila ka danfɛn minɛ tiɲɛ o tɛ kɛ fiyewu siga ala t'i sɔn tiɲɛ ah. o de la n ye sira jira minnu bɛ ayidara lamɛn ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen diinɛ tɛ dɛ ni jogo tɛ yen a ti balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la a bi laban bɛɛ bi ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ban jogo jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ labanna ten wa ala k'an ka jamana kisi a b'a sara amin
ala k'an ka jamana kisi a b'a sira kan amin
anw wulila anw ti gouvernement ye ayi an bɛ taa don min na mali faama t'a kalama ka mɔgɔw bila ka taa fulaw ka ɲɛmɔgɔw nɔfɛ u ni kadɔw bɛ ɲɔgɔn faga min na an ko silamɛya ti sɔn nin ma a ka kan a k'a fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw dɛsɛra mɛ lahara ala mana mɛn ala mana anw jɔ ko nin kɛra cogo di taayɔrɔ tɛ karamɔgɔw bolo alahu akubaru abani joli bɔnna yɔrɔ o yɔrɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen ko i bɛ siran ala ɲɛ i ka kan ka ko dɔ kɛ k'a bali siga t'a la aa zamizamiw n'i dɛsɛra ala b'a dɔn i dɛsɛra marifa t'anw bolo bere t'an bolo mɛ an ye min dɔn ala ka diinɛ na an b'o de yira mɔgɔ la n'i y'o minɛ a banna n'i y'o bila anw ka se bi dan siga t'o la mɛ fo ala k'a dɔn ko an dɛsɛra mɛ an y'an ka devoir kɛ anw taru fulaw ka ɲɛmɔgɔw ni kadɔw ka ɲɛmɔgɔw mɔgɔ bi saba ni naani k'u ta ka na bamako mun ye nin kɛ hmm. munna a bɛ ɲɔgɔn fa tan aw minnu bɛ sigi la o de la fɛn dɔ bi jamana in kɔnɔ ko fulakɛlɛ fulakɛlɛ ti yan o ye manamanakan de ye sigiɲɔgɔn ni sigiɲɔgɔn fɔra ɲɔgɔn kɔ ani siya ni siya olu ka kɛlɛ tɛ kelen ye siga t'o la ah! kabini ala ka mali da a bɛ san kɛmɛ bɔ misitigiw ni forotigiw bɛ ɲɔgɔn na siga t'o la misitigiw ni forotigiw bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ mais mun y'a se fɔ yan jogo alahu akubaru o ye wulibali jogo ye mun ye ala ye mara di jamana mara di faama dɔw de ma ni faamaw ka baara tiɲɛn'u bolo dɔrɔn ah! jamana bɛ tiɲɛ alahu akubar o ye wulibali ni fula ni misitigiw ni forotigi bilala ɲɔgɔn na tribunal de b'a juger siga t'a la alors ni tribunal y'i jɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la a ti taako fila kɛ o siga t'a la a bani alahu akubar
mais ninnu ka kuma na kiiri kelen u bɛ se ka san wolonwula kɛ kiiri kelen bɛ senna tribunal la a ti tigɛ
wa a ko bɛ ka ka répété fana siga t'a la e kelen bɛ ka fula dɔ wele tribunal la ko a y'i ka ɲɔ dun san naani san duuru aw b'o tribunal la hali kunu ah. o misi kelenw taara i ka ɲɔ dun i bɛ taa min alahu akubar taayɔrɔ tɛ yen ah. c'est trop alahu akubar nin bɛɛ ye jogo de ye walahi sinon juge ka kiiri tigɛ ah. aa nin min kɛra a man kan Ɔhɔ. ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra a man ɲi Tiɲɛ. k'a jɔyɔrɔ yira Ne. gouvernement k'a jɔyɔrɔ yira dan bɛ kɛ yen tiɲɛ siga t'a la o ye wulibali ye tɛ tɛmɛ o kan mais mɔgɔw ma min faamu fantan ye fantan ye Ɔhɔ. mais fantan fana a se y'a ni de ye n'a jɛn'o kɔ a bɛ sa yen tiɲɛ siga t'a la Allahu Akbar. c'est la réalité Ah, e ye kiiri tigɛ Ɔhɔ. ne tɔɲɔna tiɲɛ se bɛ nin ye naam e tilala ka ne ka se minɛ n na ah. bɛɛ y'a dɔn n tɔɲɔna n jigi ye faama min ye o fana ye n ka se minɛ n na ah. a y'a lajɛ dɛ ah, ni sayɔrɔ bɛ yen dɔw bɛ sa dɛ siga t'a la walahi nin dekun de b'an kan
mais an kuman'u fɛ kɛra
an ye fɛn bɛɛ f'u ye ka tila ka t'u bila u bila yɔrɔw la u tɛgɛ donnen ye ɲɔgɔn bolo ka na n'u ye u ka na tile naani séjour kɛ bamako ka segin miliyɔn mugan ni saba de taara a la a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ maa si kun ansaru kɔ mali gouvernement t'a dɔn kuncɛ kuma min na n'an n'u ye sɛbɛ kuma fɔ an ye gouvernement bɔ a kalama u ni minisiri ka sigi u k'a minɛ ɲɔgɔn na da ni da ah! u k'u janto kiiri tigɛ cogo la gouvernement bɔra a kalama yen de k'a fɔ anw ye nin baara in kɛ mais an y'a k'an faso de ye siga t'a la walahi an y'a k'an faso de ye gouvernement ka mugan kelen ta esansi sɔngɔ na siga alors ni diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a faamu u k'an ka min kɛ jamana in bɛ lafiya siga t'a la walahi
jamana in bɛ lafiya o kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ala kira nisɔn ka di bi ko ale mantɔn dɔw sera ka yɔrɔ dɔ dilan faantanw bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min kɛnɛ kan centre de santé jɔli dɔwɛrɛ ma n don a la koyi n y'a fɔ siɲɛ caman an ka waajulikɛla dɔ de sara an bolo a ma li sɔrɔ ka d'a kan ah. bamako belebeleba la alahu akubar hmm, zamzami an taara korofina u y'an bila ka na gabriel ture la ah. an bɛ docteurw fo gabriel ture docteur ɲɛmɔgɔw a bɛɛ y'an kunbɛn k'an bonya ah. vraiment hmm. mais banabaatɔ dayɔrɔ ma sɔrɔ u ye point g wele ko an ka yɛlɛ ah. an yɛlɛla point g olu fana ka ɲɛmɔgɔw y'an kunbɛn depuis da la ka karamɔgɔ kɛ an ko a bɛ bila min u bolibolila k'u bɛ pilasi ɲini pilasi ma sɔrɔ u ko k'a ta ka n'a bila li dɔ kɛrɛfɛ duguma ka bɔ mɔbili kɔnɔ ka se dɔgɔtɔrɔso chambre kɔnɔ a sara alors o de la ne ye ansaruw fara ɲɔgɔn kan n ko vraiment an kana an sigi ko gouvernement an yɛrɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ diinɛ na zamzamiw n ko a ye wari bɔ an ka ala ka so jɔ a kɛra u kɔnɔ ko misiri de président bi a kalo kelen u nana ni miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba ye alahu akubaru siga t'a la miliyari kelen miliyɔn kɛmɛ saba u nana n'o ye k'u b'a di ne ma ne ko a ti di ne ma dɛ a yɛrɛ de b'a minɛ a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ
u taara ingénieurw ta ka na olu nana plan kɛ ka d'u ma u y'a jɔ gouvernement ka min b'a la miliyɔn bi duuru siga wa u ko ten dɛ parce que a jɔlen bannen an taara ɲɛfɔ président ye président ye dɔgɔtɔrɔw ka ministre bila o nan'a lajɛ mm. o fana y'a ka expertw bila opération fɛn o fɛn bi kɛ a bɛɛ bi k'an ka dɔgɔtɔrɔso la bamakɔ opération bɛɛ ah, siga t'a la bɔn sisan eh, eh, expert ninnu nan'a lajɛ mm. olu ko opération kɛyɔrɔ la ko minɛn dɔw b'o jɛ ko ani climatisation ah. an'u ka gazi gazi min bi don banabaatɔ ninnu na bɔn u y'olu kɛ k'o bɛnna miliyɔn bi duuru ma ko ten o la n'an fana b'a fɔ an b'a fɔ n k'u ye miliyɔn bi duuru fara kan siga t'a la ah!
tari i m'a faamu o jɔra kaban o bɛ bamakɔ hmm. ɲɛwuleni sanu bɔyɔrɔ la ansaruw ye dɔ jɔ yen siga t'a la tamani damele ye dɔ jɔ yen siga t'a la nbɛso nbɛso ka ansaruw ye dɔ jɔ yen an filɛ yangaw ta dayɛlɛli la u y'an wele ko dɔw ta bilila sisan bɔn a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ siga t'a la kɛnɛ kan nin de ye silamɛya yɛrɛ ye ansaru cɛ kelen o cɛ kelen a sen bɛ o ko dɔ voilà a muso kelen o muso kelen a sen bɛ o ko dɔ voilà billahi la aliyil azim ah. minnu sara u ka baraji dir'u su ma minnu balolen don ah. minnu bɛ mali la minnu bɛ kodowari minnu bɛ faransi a bɛɛ y'a ka baraji ta nin dɔgɔtɔrɔso in na kaban siga t'a la a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ ah. Allahu akbar abani mais n b'a fɔ an karamɔgɔ ye ale tɔɔrɔla dɔɔni ah. ko an bɛ ka a deli an b'a sabali kana dimi non n'ale dimina fana ah. n'ale dimina n'ala dimina a man ɲi kana dimi ah. an ka jɛn ni ala ka latigɛ ye an ka to ala kɔfɛ an k'a fɔ ala ye ko ala n'i y'a to tan a banna mun na min dara ala kira kan o ka jugu dɛ ka jugu walawala u ye kira bɔ halalaya la k'a fa den tɛ Allahu akbar ka tila ka a ɲi fila kari ka bɔ a la siga ka gabakuru t'a nɔfɛ fo a taamaɲɔgɔnw bɛ joli to nɔ minɛ ka taa a sɔrɔ kungo kɔnɔ Allahu akbar nin dara kira jurumuntan kan aw ka karamɔgɔkɛ kun n'a kɔ bɛɛ falen don jurumu na ni maa sɔrɔla ka dɔ fɔ o ma o tɛ baasi ye dɛ mais dɔrɔn de u filila dɔɔnin ah, parce que mɔgɔ bɛ fili i b'a tigi bila sira kɔ siga t'o la parce que nin y'anw fɛ hɛrɛ de ye n'i ye ɲɔ dan n'i ma nɔgɔ k'a la a tɛ taa a tɛ taa Allahu akbar asansan u ma min faamu nin y'anw ka nɔgɔ de ye bilahi alil azim siga a zamzamiw a b'an dɛmɛ an ka baara la mais an b'u dege min na septième siècle kɛlɛkɛminɛn n'i k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye vingtième siècle in na a bɛ se ka nɔ bɔ wa ayi a t'a bɔ a ti nɔ bɔ dɛ c'est à dire da bɛɛ de tugura mɔgɔw ma ko in de bɔyɔrɔ dɔn da bɛɛ de tugura Allahu akbar minnu k'u bɛna an ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye f'i ka kɛ n da ye walima n k'i fa an sera ka adamadenw lafaamu k'u sensibiliser o kɛra u nana denmisɛnnin dama min nɔfɛ pour que k'o kunkolo tiɲɛ ka taa marifa d'o ma u ka n'u faw faga silamɛya tɔgɔ la an sera ka olu caman hakili sigi
o min kɛra o ti bɛn kɔmɔgɔ ninnu ma ayi o t'o fɛ bon stratégie kɔrɔ min b'u bolo o de ye ka mɔgɔw bila ko a y'a lebu a ye kuma jugu fɔ a ma a ye nkalon d'a la siga a kun bɛ mago ɲɛ ka kɔrɔ parce que septième siècle la a ye mago caman ɲɛ alahu akubar seydina ali fagara ni nin de ye hasan ni huseni fagara ni nin de ye alahu akubar u y'a caya de wuli ka mɔgɔ dɔw former u bɛ yala k'a fɔ mɔgɔ ye ko sedina ali ye kafiri de ye k'ale a ti seli k'a ye seli bila u ye nin de tugu k'a tugu sedina ali fagara don min na burusi kɔnɔ arabuw ye fɛti de kɛ ko ali ko kafiri fagara mais a fɔr'u ye ko a fagara kufa misiri de kɔnɔ ee mɔgɔw fari fa ee ko misiri kɔnɔ a kɔ ko kumana ko a kun bɛ seli wa siga maintenant olu yɛrɛ retrouver ɔhɔ ko jaa u ye nkalon de tigɛ olu ye Allahu akbar a bani Allahu akbar nin ye septième siècle de ye wallahi on a dépassé ça Ah. de loin siga samar ɔh ahan u nana kɛlɛ wuli ɔhɔ k'a daminɛ sɔgɔma naam fo selifana ɔh kira mɔdenkɛ bɛ kan ka silamɛ jugu ninnu halaki Allahu akbar selifana sera Seydina Huseni ko a ka mɔgɔw ma k'u ka kɛlɛ jɔ k'u ka seli Allahu akbar jugu minnu nalen b'u kama u y'a ɲɛfɔ Umaru bunu Saadi ye ko Huseni ko a bɛ seli Allahu akbar a ko oui
ko problème t'a la k'u ka seli ah! k'u ka seli
o kɛra min na hmm. samari de ko ko munna o bɛ kɛ umaru bin sadi ko non ko ale ti foyi bali maa na ah! ala ye min wajibiya mɔgɔ kan ale jugu don ale nana a b'a faga de mais seli heure selen n'a ko a bɛ seli ale b'a autoriser a k'ala ta kɛ ah! cɛ dɔ bɛ yen o ko kayidu ma ko a bɛna taa ko i fililen don a ko mun na a ko mais an sera ka nin jama in bɛɛ fara an kan contre ala kira mɔden parce que an y'a fɔ a bɛɛ de n ko kafiriw don n ko olu tɛ seli mais n'aw sɔnn'u ka seli ni jama y'a faamu k'u bɛ seli jama bɛ taa k'an to yan siga t'o la umaru bun saad a ko ko nin ye tiɲɛ hmm. ko kumana o kana t'u ka seli k'u k'u atake ala kira den fagara tan siga el husein ah, belebele mais nin siècles tɛmɛna tɛmɛna an tɛ bilen an tɛ a y'a kɛ bilen an bɛ k'a ɲɛɲini de siga t'a la a zamizamiw diɲɛ bɛ ɲɛɲini de la sisan walahi o de la silamɛw u k'u cɛsiri dɛ wala

siècle caman de tɛmɛna kaban tɛmɛna an bɛ yɔrɔ min na wulibali ni wulibali de bɛ baara kɛ tiɲɛ siga t'a la mais ne m'a fɔ aw ye a ye sa misiri kɔnɔ ayi ne y'aw bila min na ko a ye ɲuman kɛ tiɲɛ kɛnɛ kan walahi ɲuman dan ye an filɛ o de kun de la ɔhɔ an sara wa sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo mais n'an sera lahara a bɛna tɔ ye n'an sera lahara a bɛna ko in tɔ ye a y'a cɛsiri
ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen dɛ tɛ siga t'a la bilahi aliyil azim alahu akibaru tijaniya sɛk ahmad tijani a ka ɲɛnamaya kɛra jogo de kan n'i y'a ka kitabuw kalan a ma foyi fɔ a ka kalandenw ye ni jogo tɛ siga t'a la hali n'u y'a yɛlɛma a kɔfɛ a y'o de f'u ye sɛk abdulkadir el jilani a ma foyi fɔ a ka kalandenw ye ni jogo tɛ fo a ko a ka kuma na ko n'ale ka kalanden fɛn o fɛn y'i tugu ka galo tigɛ k'u ye wurudi min minɛ k'o banna ko fo n'i sigira a ka kun ko ɲɛ tɛ nkalontigɛla o t'ale ka baara sira o ye galo dama tigɛli ye tiɲɛ siga t'a la anw ka sɛku ninnu y'a dilan de wala caman de fɔr'u kɔ u ka sira tɔnɔmi k'a kɛ galo sira ye ka jogo bɔ a la pewu siga an bɛ mɔgɔw ne ka de koyi walahi siga t'o la o o la n'i ye n'i ye jakuma minɛ ko i b'a faga aa ni se t'a ye a b'a piripiri dɛ siga t'o la walahi ɔ piripirili n'e fana ko i t'i jɛn n'o ye ne dugukolo t'e ta ye o bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o la a y'a t'u k'an neni a jira nka an ka tɛmɛ dɔrɔn wala an ka baara kɛ baara de nɔ bɛ ye siga t'o la dɔ kɛra kuma in na sa zamzamiw
wa nɔ yira
an b'aw fo u ye foli minɛ u y'a fɔ su in na cogo min na ni ala sɔnna k'an dɛmɛ ko sanji ye muɲuna an bɛ dakurunya fila fɔ ɲɔgɔn ye nka nin kɛnɛ in kan an b'an ka invité bɛɛ fo u ye foli minɛ an ka imamuw y'an bonya an ka karamɔgɔw y'an bonya a bɛɛ sara bɛ ala bolo an ka faamaw y'an bonya u sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo
u sara bɛ ala bolo mais an b'a fɔ tuguni silamɛw ye a y'a cɛsiri dɛ baara de nɔ b'i ye ah. dɔ kɛra kuma na
dɔgɔtɔrɔso min jɔlen filɛ nin ye du duuru ni mugan mugan de
miliyɔn kɛmɛ ni kɔ waritigi t'u la dɛ ayi o t'u la du duuru mugan mugan mais a kɛra mun kɔnɔ ko an dalen bɛ ɲɔgɔn na siga t'a la walahi an dalen bɛ ɲɔgɔn na wa u b'a dɔn min ka dɔrɔmɛ b'a la a t'a la mɔgɔ tɔgɔ la a b'a la ala de tɔgɔ la siga t'a la ala b'i dɔn
ansaruw bɛ nin kɛ tiɲɛ hali ni se t'u ye u bɛ nin de kɛ siga t'a la se bɛ yen o tant que adamaden balolen don tant que jama bɛ yen tant que bɛn bɛ yen se bɛɛ bɛ dan yen de se bɛɛ siga t'a la hali n'a ko a bɛ kulu yɛlɛmɛ bi a b'a yɛlɛmɛ tiɲɛ alahu akubar o ye wulibali ye jama bɛnnen de b'a kɛ b'a kɛ siga t'a la ah, a musow y'u seko kɛ kɛra cɛw y'u seko kɛ alahu akubar ansaru a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo hayidara bɛ min fɔ a ye dɔrɔn ah. ko a ni ce alahu akubar a yɛrɛ ye ah. a yɛrɛ ye siga a ni ce a yɛrɛ ye an dɔw bɛ kasi o de la walahi e o ka k'u ye dɛ n'a fɔra ko ansaru ye nin kɛ ko ansaru ye kare tan ni fila di hayidara ma ko k'a kɛ ka nasɔngɔ ɲini dɔw yɛrɛ ɲɔ ko fo ka taa douane de lajɛ n'u dédouané de don
ne yɛrɛ banana o kare sɔngɔ de ka ca wa dédouané de bɛ mɔgɔw sɛgɛnnen de don
ala k'an lafiya an balima min ye eko di dɔgɔtɔrɔso la seyidu an b'a fo a ye foli minɛ an b'a barika da a sara bɛ ala de bolo siga t'a la ɛ ka mɔgɔ kelen jɛnɛyakɛla dɔ tun bɛ yen jɛnɛya siɲɛ kelen ani san bi naani alabato de valeur ka kan siga jɛnɛya siɲɛ kelen san bi naani alabato
abani mais cɛ dɔ bɛ a ka baara foyi tun t'a la jɛnɛya kɔ alahu akubaru a bɛ min kɔnɔ dɔrɔn a ka sa ka taa yanni kɔnɔ alahu akubaru parce que maa o maa sara nin kan ala k'o yali ka a s'a ma Alahu akubaru siga t'a la foyi t'i ɲɛ ni balawu tɛ ala ko ten siga mais a nana kɔlɔnda dɔ de la minɔgɔ guwannen a la mm. ko a bi ji ɲini k'a min a b'o la wulu dɔ nana siga o fana bɛ munumunu na kɔlɔnda la a y'a dɔn tigitigi min b'ale kan o fana bɛ nin wulu in kan siga t'o la a ma ji bɔcogo sɔrɔ a ka fɛn in tɔgɔ ye di botiyɔn samara coronda in tɔgɔ ye ten wa o b'a sen na a y'o de bɔ ka juru k'o la k'o bila ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ka ji bɔ a ye ji bɔ min kɛ a ye wulu ye min kɛ a ko nin fana ta ka jugu a y'ala minɛ k'a ji di wulu ma wulu ye ji min ala ye a fɔ o kuma nabi ɲuman ye ko a k'a fɔ a ka jɔn in ye ko

a sirilen bɛ ka hinɛ a ka jɔnw na siga t'a la walahi Alahu akubar an karamɔgɔ Naam. bilahi ɔhɔ ka surafana kelen ta ka taa di kɔngɔtɔ dɔ ma Ɔhɔ. o k'a kɔnɔ fa ɔhɔ taa misiri kɔnɔ Naam. i ka araka miliyɔn kelen seli Ɔhɔ. i ye dumi kini tasa kelen min di faantan ma ɔhɔ fo k'i sa i ka seli ti ko a la tiɲɛ siga t'a la a zamizami o mais ne nin faamuna jamana in kan ka lafiya siga t'a la walahi akbar
an bɛ seyidu fo a ye foli minɛ ala k'a sara amin amin a tɔw kɛli ala k'o nɔgɔya ye amin ala sɔn ne bɛ yafa ɲini n ka kuma janyana vraiment oh! n bɛ yafa ɲini a ka yafa n ma oh! a k'a to an ka nin ko in tɔ ɲɛnabɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu a k'a kɛcogo fɔ
waati la i b'a fɔ a ɲinina bɛɛ lajɛlen ko kɛnɛ jama bɛɛ lajɛlen ka to i nɔ na a seyidi sherif usumani madani hayidara

a dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ nka an ka dunanbaw bɛ yan ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sana abdulahi burkinakaw fɛ yen nɔ aw ɲɛ bɛ ale la sulakata salamata burkina ale bɛ yan mali fan tan ni naani ka bɔ mopti la bankasi a n'a maraw jɛnɛ fo ka taa se bamakɔ ma kayi sikaso Segu kulikɔrɔ k'a dɔn mɔgɔbaw bɛ yen ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na nin waati la jamana in mɔgɔbaw a seyidi sherifu usumani madani hayidara n'u bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ kucala n'a lamini mɔgɔba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ kucala n'a lamini mɔgɔba bɛɛ bɛ yan faama bunda bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan a seyidi sherifu usumani madani hayidara ale bɛ na la ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba in dɔrɔn na an y'o de fɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kɔnɔ ti jama dama ye mɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na mɔgɔ yɛnnen don ka bilikanaw bɛɛ lajɛlen de fa fan bɛɛ i b'a dɔn ninnu yɔrɔ ka jan kɛnɛ na an tun bɛ fan min fɛ ninnu yɔrɔ ka jan i k'a dɔn jama bɔlen don ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la sankanso sanfɛ Bilikana bɛɛ lajɛlen de falen bɛ jama a seyidi sherifu usman madan haidara ale ni a taama ɲɔgɔn olu bɛ na la nin wagati la olu bɛ na la nin wagati la nin waati la seyidi sherifu usman madan haidara ale n'a taamaɲɔgɔn sera dɔgɔtɔrɔso belebeleba in da ma o tuma i k'a dɔn ko tan sizo gɛrɛnna Kɛ la nin wagati la monsieur le maire groupement ɲɛmɔgɔba fo ka taa se haut conseil ɲɛmɔgɔba ma a seyidi sirifu usumani madani hayidara y'a wasa don ale la ka sizo di groupement ale ɲɛmɔgɔba ma o tuma i k'a dɔn o ye fankelen tigɛ ɔ i k'a dɔn o tuma ni kelen na fan dɔ fana tigɛra riban tigɛra riban tigɛra riban tigɛra Ban tigɛra ni wasa bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛɛ lajɛlen nin waati la a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara a n'a taama ɲɔgɔn olu bɛ taama na ka don dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔ u bɛ na la dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔ visite kama i b'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na u ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso in fan bɛɛ lajɛlen kan ayiwa aw fana an n'aw bɛna jɛ k'a kunfan bɔ ɲɔgɔn i b'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na

kamera hakili aw yɛrɛ ɲɛ bɛ liw la nin ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye yɔrɔ kɔni tilannen don nin ye bonden fila ye dɔ fana filɛ nin ye ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen ye dayɔrɔw ye a bɛɛ lajɛlen labɛnnen ye k'a lawasa kosɛbɛ hakili aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso fan bɛɛ lajɛlen na filɛli kama nin wagati la kɛnɛ yiriwalenba dɔ labɛn kɛnɛ camancɛ la k'o kɛ zaridɛn nugulenba ye i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'o la cogo min na serefosi i ko k'i jɔ ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ filɛ i b'a filɛ nin filɛ cogo la i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min jama bɛ munumunu na a bondenw ni ɲɔgɔn cɛ a yɔrɔw filɛ bilikana yiriwalenba bɛ dɔgɔtɔrɔso in na i b'a dɔn o fɛ fɔ don nataw la nataw bɛ ka baara caman kɛ a la min tɛ min kɛra dama ye aw yɛrɛ ye kɛnɛ ye aw ye bondenw ye a camanba wala sali camanba de bɛ yan sali camanba de bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ

nin waati la sherifu usman madan haidara ale y'a ka mobili belebeleba in kɔnɔ lasɔrɔ k'a dɔn sirifukɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla ka ban aw ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso kogo de la ten k'a filɛ ka taa fo ɲɛ dan ka segin tugun k'a filɛ ka taa fo ɲɛ dan jama kɔni bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen na a seyidi sherif usman madan haidara ka bilikanaw ni fan bɛɛ lajɛlen fa sirifukɛ ale n'a taamaɲɔgɔn k'a dɔn olu ye mobili kɔnɔna sɔrɔ mobili bɛ bɔra nin wagati la dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yera k'a lawasa minɛnba minnu bɛ yen a se bɛ se ayiwa lamɛnbagaw ani lajɛbaaw aw garisɛgɛ kɛra min ye sɔgɔmada in na seremoni na kucala dɔgɔtɔrɔsoba dayɛlɛli la o de kɛra nin ye an ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso in de la ten ale de filɛ nin ye k'a dɔn jama kɔni mɔgɔ tɛ se ka foyi fɔ o la ka se a dan na ka sabu kɛ jama bɔra o ye bɔli dan ye an ɲɛ bɛ mɔgɔw la dɔgɔtɔrɔso lamini bɛɛ lajɛlen de kɛra jama ye cɛ ni muso denmisɛnninw ni mɔgɔbaw a seyidi sirifu usumani madani hayidara ale ka mobili ye sira minɛ jama jɔn bɛ sira fan tan naani bɛɛ lajɛlen na ka sirifukɛ k'a bilasira nisɔndiya muguri ɲagari wasa tɛ kɛ dumuni na cogo min na bawo n'i y'i fa tuma o tuma i bɛ laban ka kɔngɔ tugun serifu usumani madani hayidara ka ko bɛ ten Jama de taalen bɛ sira fan tan naani bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ ye mɔgɔw ye o bolo kɔrɔta sirifu usumani madan hayidara moto ni mobili kɛlen don ka sira fan bɛɛ lajɛlen fa protection civile olu bɛ yan kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka jama ni kisi dɔgɔtɔrɔw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na seyidi serifu usman madan hayidara olu bɛ sira fɛ ka so magɛn nin wagati la aw minnu tulo b'an na aw minnu ɲɛ b'an na ni ala sɔnna su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waajuli belebeleba kɛnɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waajuli belebeleba kɛnɛ kan ni min bɔr'o la an n'aw bɛɛ bɛna jɛ k'o kun faamu ɲɔgɔn fɛ kucalakaw fɛ yen nɔ sherif usman madan haidara dɔgɔtɔrɔso belebeleba min jɔra ale fɛ kucala o dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli kɛnɛ an tun bɛ yen nɔ dɛ dɔgɔtɔrɔso min baara daminɛna 2014 ala sɔnna a banna dayɛlɛliw kɛra kucala dugu kɔnɔ a bɛn bi su in na waajuli belebeleba de bɛ yen ka baara in kundon ansaridini ka dɔgɔtɔrɔso minnu n'olu bi jɔ la ani minnu jɔra ka ban i k'a dɔn jatecogo foyi tɛ o la k'a s'a dan na bawo a camanba de don mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na sherif usman madan haidara o tuma an bɛ ɲɔgɔn bila yan nɔ ni ala sɔnna su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan wasa ni kunkɔrɔta bɛ ala bolo ala k'a d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw minnu y'an ka video aimer aw minnu y'u partager aw minnu y'u commenter sara dafalen bɛ ala bolo ala k'a d'an n'aw ma dɔnkilida video lajɛli ka di dɔn video lajɛli ka di niw ye tuma caman mais ala ko lajɛli n'i y'o diyalen ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a dɔn ko ala mago bɛ e la n tɛ ni dɔw tɛ se ka a video ye yɛrɛ jango k'a filɛ jango k'a eme kuma tɛ k'a partaze kuma tɛ kɔmante ma an b'aw fo aw minnu abonenen don nin page yiriwalenba in na sirifila akiti ale min sindira n'a ɲɛsinnen bɛ jama bɛ se ka wasa cogo di aseyidi serifu usumani madani hayidara ale ka ɲɛnamaya kunnafoni na aw minnu bi aw abone ale pazi la aw fana ni foli ka kan baw pazi ka ca min tɛ ale ye sirifila akti abona mɔgɔ waa kɛmɛ ni waa bi wɔɔrɔ ni kɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛna aw abone an ka foli bɛ aw fana ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan ka duwaw k'aw ye ka duwaw ɲini aw fɛ k'a fɔ ala k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna su in na salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu